Ederede report maka ọgbakọ ndị otu American Veterans of Igbo Descent nke afọ 2024, odee ya bụ Nwigbo Sally Ebube, onye otu Omenka App. Nke a bụ akụkọ gbasara ọgbakọ AVID 2024. AVID bụ ọgbakọ na-achịkọta ndị agha Amerịka sitere n'agbụrụ Igbo. Ha na-enye obodo na-akwado ndị mmadụ n'otu n'otu jere ozi n'agha ma na-eketa ihe nketa Igbo. Otu a bu n'obi ịkwalite ịdị n'otu na inye nkwado n'ime obodo Igbo na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Okwu mmalite ọgbakọ American Veterans of Igbo Descent, AVID, 2024 weere ọnọdụ na Charlotte, ebe obibi ahụ dị na mahadum Holiday Inn, Charlotte. E kere oge ọgbakọ ahụ ụzọ abụọ n'ụbọchị ya bụ mmemme sara ọkụ. E nwere oge nke ụtụtụ weere ọnọdụ na Mahadum North Carolina Charlotte, UNCC Campus. Oge nke mgbede bụ oge oriri na ọṅụṅụ nke a weere ọnọdụ na Oasis Shriners Doreen nke dịkwa na Charlotte. Nzukọ a weere ụbọchị abụọ. Malite n'abalị iri na otu nke ọnwa Ọktoba ruo abalị iri na abụọ nke ọnwa Ọktoba kwa. Emume nke ụbọchị abalị iri na otu nke ọnwa Ọktoba gụnyere mbịakọta ọnụ wee kelee, nke ndị Igbo kpọrọ meet and greet. Ebe ụbọchị nke iri na abụọ ka ya bụ ọgbakọ sara ọkụ kpọmkwem, na-egosi ihe nkụzi na ngosipụta ọtụtụ ihe a kwadoro maka ọdịmma ndị Igbo n'ụtụtụ na oriri na mgbede. Ihe omume a na-enye ohere ka ndị Amerịka bụ ndị Igbo jiri bịakọta ọnụ kparịta n'isiokwu ndị dị mkpa ma gbachitere ndị obodo ha. ụbọchị nnabata. Ndị sonyere bịakwutere ebe a ga-arahụ na Mahadum Holiday Inn Charlotte n'ụbọchị 11 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2024. Ụbọchị ahụ bụkwa ụbọchị izute na ikele site na elekere asaa nke mgbede. Isi Mmemme. Akụkụ nke Mbụ. Nke isi emume ahụ bidoro n'abalị iri na abụọ nke ọnwa Ọktoba, ọgbakọ ahụ malitere n'ihe dịka elekere iri nke ụtụtụ. Oge nnọkọ ahụ nwere ezigbo ihe nkuzi na ọmụma. Ụbọchị ahụ malitere site n'ekpere mmeghe nke Fada Anichezọ duru, bụ onye kpere ekpere mmepe maka ya bụ ọgbakọ ma nyekwa nkọwa gbasara ọjị, ịwa ọjị na mkpa ọjị dị. Mgbe e mesịrị nke ahụ, e kwere ukwe njirimara ala nna anyị nke a na-akpọ National Anthem na Bekee, e nyekwara ndị ọchịagha nke ala na nke mmiri nsọpụrụ kwa, ndị agha niile na ndị agha mmiri ndị a na-arụ ọrụ ugbu a na ndị laworo ezumike nka. Ọtụtụ ndị ọkammụta gosipụtara isiokwu dị iche iche gbasara ihe ha rụpụtara na ihe ha na-atụ anya imere ndị Igbo. Ha gụnyere Ọkammụta Sylvester Onyia onye webatara ma kụziere maka ọchịchọ na ihe ha na-akwado yana ihe ha bu n'obi imezu. nke gụnyere ime ka ọdụ ụgbọelu mba ofesi bịaruo ndị Igbo nso. Onye e chiri echichi bụ Chief Ugonna Greg nyekwara ihe nkụzi maka imepụta ụlọọrụ ogige nrụpụta akọrọngwa nke a kpọrọ Industry na Bekee. Honorable Uche Onyeagucha kwuru maka ihe ndị Igbo chọrọ. Ọkammụta Emma Asonye kwuru maka ndekọ asụsụ Igbo nke kpalitere maka imepụta ngwa Omenka App. Engineer Nze Osuagwu nyere nkuzi nke ya maka mmezu nke IDI, Igbo Development Initiative, ha rụpụtara igwe ọkụ latrik nke na-adịghị eji ụdị mmanụ agbidi ọ bụla e mepụtara arụ ọrụ ma ọ bụ ike anyanwụ nke a kpọrọ solar energy na-arụ ọrụ. I nwere ike ịnọ ebe ọ bụla wee gbanye ya ka ọ rụwa ọrụ wee nyewe ọkụ. Ha na-achọkwa ime ka a rụọ ụlọọrụ nrụpụta akọrọngwa bụ ịndọstrị dị iche iche n'ala Igbo. Otu Sinetọ sitere na Haiti nke a na-akpọ Sinetọ Maurice nke gara leta ndị Igbo n'otu oge kpọtụrụ site n'oku vidiyo ka o nye AVID nkwanye ugwu. O mesakwara AVID obi ike, gwa ha na ọ ga-akwado ha n'ọchịchọ ha. E mebere otu maka ajụjụ na ngalaba azịza ya. Ndị otu a gụnyere Ọkankụzi Norma, Ọkankụzi Nwosu Fredrick, Ọkammụta Kinson Njoku, Ọkankụzi Chima Koni, Ọkankụzi Ekele, Chief na Ọkammụta Oje. A jụrụ ajụjụ wee zaa ya bụ ajụjụ gbasara nchekwa, njem, ọdụ ụgbọelu na ohere ọrụ. Oge oriri. Oge oriri ahụ bụ nnọkọ nke abụọ nke ụbọchị nke abụọ nke ọgbakọ ahụ nke e mekwara n'abalị 12 nke ọnwa Ọktoba. Oge nke abụọ a malitere site n'elekere isii nke mgbede. Nzukọ a malitere site na mkpọlite nke onye isi okwu okwu nke ya bụ mmemme nke a kpọrọ Master of Ceremony, bụ ọkankụzi Matt Njoku bụ onye n'aka nke ya kpọbatara onye ọbụla ka ọ nọdụ ala ebe o kwesịrị ma nabata ndị ọbịa niile. Onye ụkọchukwu nke a kpọrọ Fada Anichezọ dukwara n'ekpere mmeghe nke ugboro abụọ ya. You have given us a symbol that we represent. Let us make meaning of ourselves.

As families we are, we find the cup as kindred that you have placed us to be. We find the clusters.
Mgbe nke ahụ gasịrị, e wepụtara mkpụrụ ọjị nke onye okenye n'ime ha gọziri e wee kesaa ya bụ ọjị ma waa ya dịka usoro omenala Igbo si dị. Mgbe nke ahụ gasịrị, E nyefere igwe okwu ahụ n'aka onyeisi ndị ọbịa nke mbụ bụ Honorable Sinetọ Enyinnaya Abaribe bụ onye n'okwu ya chetere ọhanaeze ọtụtụ njirimara ndị Igbo. O kwuru sị na ndị Igbo bụ ndị a ma ama n'ịbụ abụ. nke na ha na-abụ abụ banyere ihe ọ bụla gbasara ndụ ha. Ha na-abụ abụ igosipụta ntaramahụhụ ha, obi aṅụrị ha, iri uju ha, ọnọdụ ọ bụla ha hụtara onwe ha n'ime ya. Ọ gakwara n'ihu kwusie ike na nhụjuanya ndị Igbo mere ka ọ jụọ sị, Kedụ ka anyị siri ruo ebe a? Ị gụrụ otu onye Igbo dowe n'etiti, ọ ga-anọ nga ahụ fuo. Ị na-ajụzi onwe gị sị, keezi ka onye a ji meta ihe a? And you now know that we are a very, very unique people. Kama nsogbu anyị na Naịjirịa e nwere otu onye anyị nwere ike iji were aha ya were zi nsogbu ndị Igbo na mba Naịjirịa aha ya wụ Nnamdi Kanu o nweghị ihe o mere ị gaa elu gaa ala o nweghị ihe o mere ndị ọzọ na-emeghị kama nke ya kwụ iche maka na ọ wụ ya nwa ha ejide ya so anyị niile in Nigeria ọ rụtụrụ aka n'isi mmalite nsogbu a na ihe nwere ike ime ka ọ gbanwee ma tokwa ọrụ AVID kemgbe ọtụtụ afọ gaburu aga. Ada mbụ ndị Igbo bụ Ambasadọ Bianca O Ojukwu kwukwaziri okwu nke ya O kelere ndị AVID ma jaa ọrụ ha mma, o kwusikwara ike na mkpa ọ dị ndị Igbo ikwulite ma kwụsie ike maka ọdịmma ha, ma gbasie mbọ ike ka echi ka mma. Elele nrite AVID nyekwara onyinye ekele nrite nke a kpọrọ award na bekee. nye ndị kwadobere ọganihu ala Igbo na uto ndị Igbo, nakwa n'ịghọta ma kwado ọrụ AVID ka ha na-aga n'ihu. Ụfọdụ ndị ritere elele a gụnyere, Ọkammụta Njoku Kingston, Ọkammụta Norma Robinson, Ọkankụzi Ewa Anokwe. Ọkankụzi Frederick Nwosu, Chief Christopher Okechukwu Ike, Oriakụ Catherine Cathy Greg, Honorable Uche Onyeagụọcha, Honorable Senator Enyinnaya Abaribe na Honorable Ambassador Bianca O. Ojukwu, onye e nyekwara ọkwa onye nnọchianya ndị otu AVID nke a kpọrọ Ambassadorship na Bekee. Ka e mechara emume inye elele nrite ahụ, onye ndu AVID pụtara kelee ọhanaeze ma nyekwa okwu mmechi ebe Dọkịnta Njoku kelere ndị bịara. Ụkọchukwu Anichezo ekpe ekpere mmechi, e nwekwara oge oriri na ọṅụṅụ mmechi. Nzukọ AVID bụ mmemme a na-eme kwa afọ nke na-achịkọta ndị ọchịagha elu, ala, ndị agha mmiri, ọkankụzi, ọkammụta, na ndị nkwado ndị Igbo sitere na gburugburu ụwa iji kparịta usoro kachasị mma ka a ga-esi kwalite usoro obibi ndụ ndị Igbo. Nzukọ a na-enye ọtụtụ ndị mmadụ si ebe dị iche iche nwere otu ihe ha na-eme maọbụ ọzọ ha na-eme iji kwalite ndị Igbo ohere nkwupụta ya ka a tụlee ya. wee hụ ka a ga-esi jiri ya kwalite obibi ndụ ndị Igbo. Nzukọ AVID bụ ahụmahụ bara uru ma bụrụ ihe ọmụma maka ndị niile sonyere ya. Ọgbakọ ahụ wetara n'ihu ọtụtụ ihe ịma aka na nsogbu ndị Igbo nakwa ihe e nwere ike ime ka nsogbu ndị a belata, dịka n'akụkụ asụsụ Igbo. Maka ịgba mbọ hụ na asụsụ Igbo anwụghị anwụ, e mepụtara Omenka App maka idepụta ma idekọta asụsụ Igbo. N'ihe gbasara ime njem site n'ala anyị gaa mba ofesi dị iche iche, AVID tụpụtara alo maka etu a ga-esi mee ka ọdụ ụgbọelu na ụgbọelu mba ofesi bịaruo ndị Igbo nso. A tụlekwara okwu gbasara nchekwa yana etu a ga-esi dozie nsogbu gbata gbata nke ọkụ latrik n'ala anyị site na igwe na-enye ọkụ nke ndị IDI rụpụtara nke ga-ezu Igbo niile ọnụ n'ọdị nso a. Daalụnụ.